Seus in su Festival de sa Poesia de su Prèmiu Lussu cun Gianni Maxia chi est unu de is organizadoris de custu bellu atòbiu e ddi pregontaus de si contai unu pagheddu cumenti funtzionat innoi sa situatzioni. Sa situatzioni innoi funtzionat chi praticamenti po tres dis eus a prenni su Parcu de Monteclaro de poesia in medas limbas e musica e cinema e nc'est una mostra bellissima aintru de pinturas de cuadrus e eus a tenni nareus unus cantus de is de is poetas prus mannus de Sardigna innoi eus a presentai unus cantu librus Custu merì sa prima dì cumentzat propriu cun sa presentatzioni de Coloris de Limbas chi est sa revista chi chi deu apo fatu nasci una cuindixi de annus fai e dd'at a presentai una de is boxis prus mannas de sa poesia sarda in sardu e sarda Anna Cristina Serra unu traballu bellu meda abeta pagu pagu chi forsis si ndi teneus puru calincuna copia innoi si mancai dda boleus incuadrai est unu numeru bellu meda aintru e in foras poita cumenti bis sa Su bestiri gràficu est pròpriu de Cristian Romagnino, sa pintura est de Cristina Papanicas e a intro teneus interventus de poetas mannus, de genti manna meda, cumenti a Paolo Rumiz, poi teneus a Davide Rondoni bortau in sardu de Gianni Maxia, teneus a Sarah Menefee bortada in italianu de Mariella Setzu, Teneus unu sàgiu de Gianni Marilotti, teneus Valentina Neri, teneus Santino Spinelli, su poeta romani, rom. Poi teneus a Casimir Yameogo, insoma coloris de limbas, nci funt seti lìnguas innoi aintru e duncas Est su su spiritu de de sa revista e est su spiritu de su festival puru, de su festival de sa scola populari de poesia de is Mirrionis chi funt sa revista e sa scola populari funt is chi ant fatu nasci su festival e duncas nosu ndi seus prexaus meda de essi arrennèscius a a ponni in pesi custa prima editzioni cun sa cun s'ispera manna chi nci ndi siant atras medas, ma ndi seus seguros poita seus genti tostada chi no s'arrendit a su primu imburchinu e duncas immoi insoma eus a biri, parit puru chi insoma sa genti siat aproillendi e custu est unu bellu sinnali seguramenti E poi ita ita ita ita si potzat aciunci amigus mius, hasta la poesia siempre e poi est de importu mannu a nai chi custu festival est nàsciu de sa collaboratzioni de unas cantu associatzionis e ddu scieus chi no est facili meda chi is associazionis si pongant a traballai impari, chi solitamenti nci funt imbidiosidadis, no, est arribau puru Alessandro Macis, mi, propriu, est arribau Alessa E duncas seus prexosus meda de si postu in peis custa collaboratzioni, puru poita su festival no est chi durit feti custas tres diis, no est, su festival at a durai totu s'annu chi at at a sighiri in sa Scola Populari de Poesia, at a sighiri in s'ASARP innoi a Villa Clara Poita sa tenta nosta est propriu cussa de fai arribai sa poesia, sa cultura a undi solitamente no est facili meda chi arribit, in is circulus de periferia e a undi a undi nc'est nareus nc'est s'arriscu prus mannu de istallu, de emarginatzioni no poita sa poesia cumenti totu is linguagius artisticus esti de importu meda po ndi bessiri aforas nareus de is annugius de sa vida no e duncas dai seus prexosus meda puru poita sa cosa esti nascia a Is Mirrionis in su quartieri Is Mirrionis e custu po nosu esti sa su prexu prus mannu no chi de unu quartieri chi acabat sempri, acabàt unu tempus, imoi giai est cambiada sa cosa, però unu tempus acabàt sempri in is giornalis po fatus de insoma de cronaca niedda no, e imoi insoma fatu fatu ci seus cioè ci seus acabendi nosu e funt cambiendi unu pagu is titulus no, e custu si fait prexeri meda meda

Non valorizzano i libri come dovrebbero essere valorizzati.
Anna Cristina contasi unu pagheddu su numeru nou de Coloris de Limbas. Ah, e ita nai, est propriu cohorau, comente a nai ca tenit is cohoris propriu de unu circufrongias, poita si chistionat de poesia, de arti E poita ca est fintzas essa unu unu usu chi si cunsolidat, no sceti de Gianni Mascia ma ocannu ma immoi fintzas de Enrico Piroddi e quindi creu chi iat a toccai a ddu propriu a ddu ligi, a ddu pigai e a ddu ligi, poita ca est una cosa fata cun cuscientzia, fata cun amori e cun poesia meda.

Bueno, a todos los latinos que están en Sardegna, de pura cepa. Seus cun s'òspiti de onori de sa die, su grandu poeta sardu Bessenti Pisanu, e insandus po ddu ponni in dificultadi ddi pregontaus ita chi depit fai oi òspiti de onori, fatu òspiti de onori? Fatu ospite de onore, in dificoltadi mi nci agatu casi sempiri, ma no ddu sciu ita depu fai, però seu me innoi, cumenti si narat, materiale duttile a disposizioni e su chi nci at essi de fai s'at a fai. Seu siguru ca cali si siat su chi eus a fai at essi bella cosa. Lassendi immoi su brullai, Cantu est importanti a fai de custus atòbius de poetas e de artistas sardus, e no sceti sardus, fintzas obertus a totu su mundu? Est importanti meda, prus che totu ca sa poesia est cussa cosa chi benit prima pentzada, poi benit posta in versus, candu si tratat de versus, opuru ghetada in atru modu, ma casi sèmpiri benit espressada essendi a sous. e insaras si mancat non su cunfrontu chi serbit ed è cosa buona e giusta cumenti si narat, ma si mancat s'incontru e su collegamentu cun atrus me is calis nc'est sempri motivus de arrichesa, motivus de crescina e motivus puru de prexeri e insaras non funtzionat, insaras sa poesia non funtzionat.
De pagu Andrea Andrillo at musicau is cantzonis tuas, immoi a ita progetus est traballendi? Duncas cust'annu po mei est stetiu u' annu prenu prenu de impegnus, progetus chi si funt averaus ma non fiant progetus, ndi funt bessius diaici naraus, apu Apu apena arretirau de sa tipografia su libru Con gli occhi dell'anima, apu fatu atrus duus librus ocannu, seu traballendi a atras initziativas cun atrus amigus e non ddu sciu cumenti at andai a acabai. Seu, comenti si narat, comenti a unu botu prenu prenu de coriandolus chi girant e bolant de tanti coloris E fintzas a cando nc'ant a essi custus coriàndulus, custus coloris, chi funt s'incontrus, funt poesia, funt iscambius? Eh! Apu a stai beni, mancai calincuna 'orta mi potzu intendi stancu, però cuntentu de su chi fatzu. Gràtzias e bona poesia a tui e a totus. Gràtzias a bosatrus e bona sorti. Òspite de la serata anche l'amico autore senegalese Boucar Wade. Cosa presenterai oggi?